ndị be anyị akụkọ nke taa bụ maka ọjadịlị onye ọbụla ndị nụgolo akụkọ ọjadịlị ya erigo nne ka m kọọ ya ka anyị si akọ ya n'ogidi o wee bụrụ na ofu oge a na o nwere ofu obodo

nọchite anya ndị obodo nke fanwa ọjadịlị manye manye sị nyanwa bụ ikere eke ife kedu ka anyị- a ga-esi rapụzi ya chọba onye ọzọ na ọ nyanwa bụ ọjadịlị ga-eje na ọnụ a na-atasị nwa amụsịa nwa taba ose na ọ nyanwa ga-eje a sị ọ ga-eje ọ sị ee ndị okenye wee sị ya ka fa dụọ nya ọdụ tupu o jee na o lukwa gbagide mmụọ niile ọ ga-agba na a kpọpụtakwa chie ya agbakwana ya na mmadụ ara agba chie mgba ọ sị ọ na ya manụ na ya ma agba chi ya mgba sị ya ife sị ya ngwa kedu onye ọ ya akpọ ọ sị ka ya kpọrọ ngwele onye ntu- eh, eh, ngwele bụ onye na-etubi ya afa onye mm, onye na-akụli ya egugo onye na o- o- o- nwoke ah, na-anọ ya n'aka nri ya na ngwele wee yiri jebe fa eluzie n'obodo ndị mmụọ fa ndị mmụọ buru ụzọ kpọpụta mmụọ ofu isi na ofu ntabi anya ọjadịlị buru ya pịa n'anị merie nya ụzụ kpọtụọ n'obodo ndị mmụọ e wee sị ka e je kpọta mmụọ isi na abụọ a kpọta isi na abụọ mmụọ isi na abụọ bịa pịa pịa ọjadịlị tụtụrụ ya pịa n'anị jewa mmụọ isi ịtọ bịa mmụọ isi ịnọ bịa mmụọ isi isii bịa wee jegide wee luo na mmụọ isi iri ọjadịlị merichasịa fa ncha fa wee sị mba isikwala isi ka fa kpọta chie e wee je kpọọ chie chie dịka azịza dịka nwekọ dị dịka ife na-anwụ anwụ wee pụta chie na-ebu n'obi na ọjadịlị ya agbakwa ya mgba maka na ọjadịlị melie chie chie nwụgodu ọjadịlị ya anwụ ọ bụrụ ọjadịlị nwụ chie chie anọkwalụ mana ọjadịlị merie chie na ọjadịlị na onwe ya nwụkwu na mmadụ ara agba chie mgba e wee kpọọ e wee wepụta chie ọjadịlị nee anya sị na ọ chie ngwere sị anyị agbakwana nya ajụ kama ndị mmụọ melie ọ sị gịnị chie o nwere uche kee ife o ji pụtaba poli na ọ bụrụ na ọ ma na ọ chọrọ ịgba mgba na ọ ka pụta ọ ka nọrọ ebe ọ nọ ka ife o ji pụtaba ichie mgba ọ ka ọ bụ na ndị mmụọ emelie fa ọjadịlị manye ya na n'etiti ọgbọ ya na di ya nụọ ya na chi ya nụọ nụọ nụọ taa nụọ echi nụọ taa nụọ echi nụọ taa nụọ echi o nwerọ onye meli ibe e fa nụkatazie di ya wee m- chi ya wee mechara ya pịa ya n'anị ọjadịlị wee nwụọ wee tọgbọlụ ebe a ngwele zoo n'ọfịa na-enene ife na-eme gbafuo mesịa gbachigata bịakwa kwụ na tacha na n'akụkụ ọfịa a wee fụ ndị mmụọ ka fa kachatalụ ofu afịfịa ma na-atụ ndị mmụọ nke fie n'anya f- nke onye a tụọlụ ife a n'anya afịọlọcha ya atụọ ya n'anya onye ekunie onye afịọlọcha atụọ n'anya onye ekunie ndị mmụọ niile a wee kunie wee rapụ ọjaadịlị n'ọgbọ ebe ọ tọgbọ tụpụkwa afịfịa a naba be fa ka fa pụsị ngwele pụta tụtụlụ afịfịa a fa tụlụ ndị mmụọ ibe fa wee tụkwa ọjaadịlị n'anya ọjaadịlị wee kunie ọ sị ọjaadịlị ngwa ka fa gbanaba fa wee gbaba gbaba gbaba ọjaadịlị mana ngwele bụ na onye otimkpu ya bụlụ nwoke aka ya ọ sị ya ngwele na anyị agwa ndị mmụọ na anyị na na anyị agụ egwu gwa fa ngwele sị ya mba o na ndị mmụọ ya-achụkwudokwa fa ọ sị ya gụọ egwu o wee bido gụbanụ

mgbe fa na-agụzi ya ndị mmụọ wee gbachigha azụ ofu ụkwụ ọjaadịlị abago na ọkala mmụ- mmadụ ofu ụkwụ ya dị na ọkala mmụọ fa wee setịa aka wee dọọ nya ife n'azụ dọchara ya uh, etiti azụ o wee kọọ ụkọlọ ọ nya bụ na anyị nwere ụkọlọ azụ ọ nya bụ ọjaadịlị mee na ndị mmadụ nwere ụkọlọ azụ taa ụkọlọ azụ a esiazi ike ana ọ na ọ na o gbube ndị mmadụ mgbe ọ dịrọ egbu n'ukwu ọ na-egbu n'onu ọ dịrọ egbu n'onu ọ na-egbu n'etiti naabọ o wee bụlụ ife ọjaadịlị wetalụ ndị dị ndụ fa wee gbanatazie mana ọjaadịlị ezuozi okenụ wee nata nya bụ̀ nà mmadụ̀ nà-ènwezi ụkọ̀lọ azụ̀ ndị be ànyị ụnụ ànụgonu ǹkè a wee mechazi ụnụ agwaba m ife ụnụ ghọta na etu ụnụ ga-esi wee tụnyelu ya na ife na-emesi n'ụwa kịta daalụnụ